uche ife m chọrọ ikwu kịtaa o nwere ike ọ bụrụ my last video o nwere ike ọ bụrụ my last video maka na ọ ya-adị mma na m bịachara ụwa na emeghị m ife m bịara
hmm? ah, igbo ụmụnne m igbo mụrụ nze mụọ ọzọ biko ah, vidio ọ ga-amasị m nke ukwuu ka ị tụọ ntị n'anị ka ị watch ya this very video this our brother Ebube Anaedo na Nnewi e nwere something very very important information ọ dropụrụ na this video and nke unu ga-ama ama nke kachasị mkpa na ị ma anyị nwa wụ ndị isi ojii wụ ndị Igbo we quick dey forget this man ndụ nwoke m a ọ dị risk e nwee ndị na-achọ ka isi ya ruo ana mana ọfọ m na-agọrọ ya wụ na onye ọwụna sị na isi ya na-awa aja onye ahụ ga-atụnye nke ya ma ọ wụ onye ụka ma ọ bishop ma ọ reverend father ma ọ pastor anybody sị na isi ya na ọ dị mma ịba n'ana onye ahụ ya-ebu ụzọ nke ya ga-aba n'ana nke ụmụ ya nwoke nke ụmụnne ya nwoke abaa ka ọ fụkene ka ya bụ ihe si adị biko kawa ahụ watch ya this video ị watchcha metụ aka na share button tụsa ife onyonyo a ị ma sometimes one of us will be saying something very deep anyị nwa enwe ike ịghọta for that moment until ya bụ mmiri ezochaa gbachaa mgbe ahụ we now we will see ourselves regretting ya wụrụ ihe onye na-amara ibe kawa ahụ share ya this video understand ndị Igbo ngwa bilizie n'ụla ka m kụọ aka uwe ahụ onye ọbụla gwara unu na ọ one man one wife maa ya ụla ọ strategy onye ahụ so unu amahụ na o so ndị igbo ị ma ife nwunye oyi anwụ nkịta nwe ndị igbo ị mara nwaanyị onye ya enyewu nri sorry ma ife ndị ya azụ ụmụ ya and nni ugboro ịtọ n'ụbọchị akọtụleta ugboro naabọ fụrụ na ọ strategy e ji were na-etipịa anyị etipịa ọ strategy ha bịago obodo nwe ife obodo a mere ngọzi ọ nya ka ndị ọcha bịakwuru anya ha ka dụ ebe a maka ụdị ụbụrụ Chukwu ji wee gọzie anyị maka ndị bụ na ha ya ahụnụkarị nwaanyị ma ọ bụ maka na ndị bịagoro fụ ndị ha bịa fụ na omume ha mere ha bụrụ obere chukwu ndị nwere independent ọ ya kpatara na omenala ndị yoruba na nke ndị ugwu ka ọ ka dị very intact mana nke ikpe a na-ekpe ekpochapụ ndị igbo onye nwụọ si na ụbọchị ọnwụ ka mgbu aka yoruba is well strategized from all corners ndị igbo you- ị na-apụ ala ịkpọ nwa na-egwu igbo na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ha na-eme unu use ndị Igbo onye nwụọ si mepe ana nie ya ụbọchị ahụ o nwee need na o nwee onye need nọ ya afụ ozu sibe isi ekpuo ya ife tizie akpatị kpuchizie onye anataghị nizie ndị Igbo si ejezina mortuary o so ife ji ụzọ esi eme anyị wee na-epenatakwu mpe ọ dị ka nne diva na n'ụwa ndị Igbo onye nwụọ biko na nkubi ha n'afọ ha na mpempe m si baa ana tinye m ụbọchị ahụ na tinabi ka nkwukwere ọhụụ ai mkpefu mejiri ego mana ọhụụ ai onye ọhụụ wiri ya gwụrụ nkubi baa ana ka m bakwa ana ụbọchị ahụ you can wait for eight, 12 hours but let's just be ndị Igbo all bụ strategy and it's just to erase unu ekwekwana si n'ụka si n'ụlọ akwụkwọ si na gọọmenti ka ịkpata nọ baịbụl ka eji esiwe in ndị igbo gbagburuzie ndị na-akwapụsị akwapụsị na-ejechi obodo oyiwo unu agwazi na that's the idea ọ ga-achụsịsị ya o nwere nwata pụchara letu ebe a dọ ndị obodo oyiwo ya nata unu ndị igbo this will be my last video but i want to drop it so if anything happens to me Just know that I died happily. It's the major message. Onye nwụọ si nie ya ụbọchị afụ. If you know my kind of business, m ekwesị ikwu ife a nne m. So ị fụ na ndị na-achụ m kịta a, ọ bụ na ha dị 30 different interest group chọrọ isi ya. Ọ ya increase. But I don't care. That's the truth. That's the truth. That's what it is. Among women, men to Nwoke onye igbo ị chọọ ịbụ odogwu I don't care how your wife reacts to what I'm saying ị chọọ ịbụ odogwu i mekwa etu ndị nna nna anyị si eme onye abụ odogwu that's how it works nwaanyị wụ alụsị nwaanyị bụ ife e nyere anyị nwaanyị wụ ana so ibubo alụsị so nwaanyị can easily tipịa nwoke ewu mmiri nọrọ lume wee lu nke gị after 14 days ọnụ nwere ife fọrọ iwu mee ife niile gị na nwoke na nwunye na-eme ka onye emekọkwa ya but nwee nke bi ịta na ijiri akwara jee na nke afụ ndị ọcha ma ndị kunu kọstọrọ ya e wee na-eme one man one wife na ife anyị ji anyị ma kama na ya ada anyị nye poison mara na-echeghị ibe taa ọ dị boring ị na-eri ofu aka ofe ọ dị boring man think about it yourself so it was strategized that way ha na-eme iwu because na onweghị ife a nwelu ọ just that weather ebe a ka ha na-ewekọta ife a ji edozi ebe afụ by time anyị reserve ya agbagote ọfụma ị fụ ofu onye na-anụ nwaanyị 10 na-enwe ụmụ 100 ha ife anyị ri n'ife anyị ọdụ ndị Igbo afa mgbe bụ be a na-egbu gụ na nwunye gị not intentionally ndị na-enu akwa n'abalị n'abalị ahụ bụ nile onwe gị nyefee ghe ọkpa nye nwa mmiri chigata bụsị aka bido ịkwụsị ịnụ nwoke na-abụ onye ka lesbian I've said this before ịchọ ife ya eme ị chọọ nọmba m mmiri gị aga ichi ya kwaka ọdọ when you are ready to do that separation ka m otu onye bụ hotel otu oche na nke ijewe na nke anybody can even touch it but nke anyị mana ya achụ nwere ike ka nwere ike bụrụ ozigbo ya jee na nke change hụ ịbụ ofu whatever family or whatever love love I think I've dropped my major message so that I will be happy with whatever that happens because ma ndị ụka ma ndị government ma ndị other interest group ndị chọrọ isi ya kịta and ndị Igbo m chọ ịzọta na-azọta chedo bụ na achọghị ọ gaa but I will be happy that I dropped the major message. But they're almost here. And the only way we can start getting this back is by coming back, not running away. ọsọ ya bụrụ nkịta abịa iwe m ife ọ gbapụ ọsọ mana ọ na-agba ọ na-achụ gị na-agba ọ chụrụ gaba ọ capture ya ndị kwesịrị iwu na ndị ọchịchị na ndị oche ma ndị gọọmenti and most of them nwa na-efe ọwụ and yet they are part and most of them ahụgo na a na-eyuzu ha eyuzu yet na-efolo the instructions of the caliphate because ihe opu kịta gbanwere tiko ụmụ nke na-agba ife ọ na-eme etu a ka ọ dịkwa ndị na-achị obodo anyị bụ Naijiria